ibe anyị ndewo nụ. anyị abịakwa ọzọ n'ime ụzọ ọgwụ ọzọ na nke mbụ anyị mere anyị mere gbasara nchụanwụ na iji wee gwọọ ọya malaria ọgwụ ib- a- ọya ịba ihe anyị chị n'aka nke ugbu a bụ akwụ pọpọ nee anya ọfụma ka ị fụ ya akwụ pọpọ ị fụlụ ya anyị asachago ya asa nke bụ nke na-acha ndụ ndụ nke na-acha edo edo ị manụ nke bụ nke nke bụ nke kpọnwụgolu akpọnwụ na-adazi ada na-acha edo edo ọ bụrụ na ịba abago ọ bụ ịba ọcha n'anya ọ bụrụ na ọ bago gị n'anya ị ma na ị ga-etinye nke a wee rọọ mana ọ bụrụ na ọ baberọ n'anya na ọ ka bụ sọsọ i- em, ịba ka ị ka na-aya ị ma na ọ sọ nke a ka ị ga-arọ ka anyị rapụgodo nke a ka anyị rọọ nke a kedu ka e si ga-eme ya anyị ga-arọ ya dịka anyị si wee rọọ nke nchụanwụ ị rọgide ya na mbụ ihe mbụ m mere bụ na m were nnu were mmiri dị ọcha saa nya sachapụ nje nwere ike ịdị na ya ugbu a ka m rọzie ya m rọchazie ya m tinye mmiri wee pịchaa ị gbalịa na ndụ nwụọ ọkala tọmbla nwụzuo nya ugboro ịtọ n'ụbọchị maọbụ ugboro abụọ ị bụrụ onye ụjọ ọgwụ ị nwere ike nwụzuo nya naabọ mana ọ bụrụ na ị naghị ajọ ụjọ ọgwụ nwụzuo nya ugboro ịtọ n'ụbọchị ụtụtụ ehihie na abalị ọkala tọmbla ị ga-achọ ịba achọ ị ma afụzi ya ihe ọzọ o nwere ike ịgwọ bụ ọ bụrụ na ị na-aya ọya shuga diabetes ọ na-agwọ ọya diabetes maka na ị ma na ọ na-enu ezigbo inu na ọya shuga na inu anaghị enwe njekọ ọ baa n'ime arụ gị obido gbalụbazie shuga niile a dị gị n'ime arụ mee ka ị nwere onwe gị ka anyị rọọ nya

ị nee anya ị ga-afụ na ọ chapụtachago ihe niile ọ ga-achapụta ọkwa ị fụrụ ka anyị si wee rọọ ya ọ chapụtacha inu niile dị n'ime ya nee anya ka ị hụ ka o si acha ka ọ na-acha ndụ ndụ ọ na-enu mana ọ na-agwọ ọya dị iche iche ọya shuga diabetes na-agbalị ọsọ ya na diabetes adịghịkwa na mma o ọ na-agwọ ọya diabetes too much ma ịba ma ọbara ịkọ n'arụ ọ na-enu inu bụ ka ị malụkwa amalụ ị ma na nke izizi m rọ ka m sị gị na ọ narọ enu inu mana nke a na-enu ezigbo inu mana inu ya mgbe ị ji ga-achọpụta na ọ na-enu inu bụ ma ọ bụrụ na o nweberọ ihe na-aya gị mana o nwee ihe na-aya gị maka na o nwe ndị na-eje na nke dibịa anwụ eli nsị ọkwa ka o wee naa ka ọya na-aya ya wee naa mana nke a abụrọ nsị nke a bụ na akwụkwọ mba ị fụrụ anya so na ka o si na wee nuo inu ị ga-akaba arụ nwụọ nya ka ihe na-eme gị wee kwụsị hmm?

o nwe ihe m na-achọ ichetara gị bụ na ihe ọbụla gbasara ọgwụ igbo ya agakwana na friji i tinyekwara ya na friji ị lụgo ike ya niile ọ ma-alụzikwa ọrụ ọzọ chaa chaa ị rọchaa ya ozugbo ị na-arọ ya mee gịnị gbalịa nwụọ ọ bụrụ na i chee na ị na-arọnwu ya n'oge efifie ị nwere ike ịgbanye ya na can ịgbanye ya na mkpọ n'oge efifie nwụọ ya o lukwee n'abalị ị rọkwa ọzọ nwụọ ụtụtụ kwa ị rọ gbanye na can ị nwụọ ya ụtụtụ na efifie adọnyekwana ya na friji i donye ya na friji ike ya alụọ ọ na-atọ kedu onye ga-eso m gaa anyị